De domìnica s'Itàlia diat poder èssere totu in colore arantzu a pustis de sa detzisione de su guvernu de render prus severos sos paràmetros pro classificare sas regiones in fascas. Moghende dae su monitoràgiu chi an a publicare cras, a diventare in colore arantzu no an a èssere spetzi sas regiones chin R chin T de unu, ma peri cussas chi presentan unu livellu de arriscu artu fintzas aende un'indice bassu R chin T. Duncas cras s'at a ischire si sa Sardigna puru, chi segundu s'urtimu documentu de sa Fundatzione Gimbe, registrat pro sas duas chidas in fila a pare totu sos indicadores chi sun pejorende, at a diventare dae groga a in colore arantzu. S'unica cosa sicura est chi s'interi de sa traschia politica de custas oras su guvernu at aprovadu su DPCM novu, chin sas misuras in vigèntzia dae sàpadu sechi de jannàriu a su chimbe de martu. Unu documentu chi annanghet àteros lìmites a cussos giai in èssere, pro neche de s'aumentu de sos contàgios in Itàlia, comente at decraradu eris su ministru Speranza in Parlamentu. Duncas, in totu Itàlia at a èssere semper proibiu a andare dae una regione a s'àtera, a su mancu fintzas a su bìndighi de frevàriu, fintzas pro andare a sa sicunda domo, francu pro traballu, salude o bisonzu. Si podent semper fagher sas bisitas a una domo privata ma semper massimu in duos e una borta a sa die. In sas zonas grogas sos tzilleris e sos ristorantes abarran apertos fintzas a sas ses de sero ma sos tzilleris non podent bender cosa de che picare e cossumire aterube. Abarran atancados cinema, teatros, palestras, piscinas ma in sas regiones grogas torran a aperrer sos museos. Unos cantos paràmetros de s'epidemia de coronavirus in Sardigna sunt pejorados pro sa segunda chida in fila a pare est su chi essit a campu de su documentu de sa Fundatzione Gimbe chi pertocat su perìodu de su ses a su doighi de jannàriu. In Sardigna ant contadu mille e sessantaduos casos positivos pro chentu miza abitantes chin un'aumentu, rispettu a sa chida in antis, de su ses virgola sete pro chentu. Sas pessones testadas pro chent'e deghe miza abitantes sunu novechentos e tres, chin unu raportu intre positivos e test chi arribat a su batòrdighi vìrgola ses pro chentu. Apensamentat prus pagu sa situatzione de sos ispidales, sos postos in terapia intensiva sunu su bintichimbe pro chentu, percentuale prus bassa de sa soglia crìtica de su trinta pro chentu e de su trintunu in àrea mèdica chin lìmite de seguresa a su baranta pro chentu. In Sardigna ponet in pensamentu fintzas s'indice R chin T, chi sa chida colada fit prus pagu de unu, ma si diat crèscher sa Regione diat colare dae groga a colore arantzu, chin totu sas cunsichèntzias pro sas pessones e sas aziendas. Abarrat artu su tantu de casos a sa die, supra sos duchentos dae meses e meses, su documentu de sa Fundatzione Gimbe, sinzalat però un'aumentu de sos casos in totu Itàlia. Sunt nùmeros chi costringhen a dare prus cara mescamente como chi est cumintzada sa vacinatzione e chi a pustis de sos operadores sanitàrios at a tocare a sas pessones prus dèbiles. Su Cussìgiu regionale custu manzanu at varadu su disinnu de leze chent'e oto, su pianu pro sa domo, chin trentunu votos in favore deghenobe contràrios e unu chi non b'at botadu. Est istadu un'iter lestru pro una matèria difìtzile chi at cajonadu cuntierras meda intre magioràntzia e opositzione de centru-sinistra e Movimentu Cinque Stelle, ma chi at fatu bennere su dolore 'e mata peri in su centru-destra, chin Lega e sardistas a s'ispissu contràrios a unos cantos emendamentos e chin malumores sanados petzi a pustis de s'interventu de s'assessore a s'urbanìstica Quirico Sanna. S'ùrtimu problema erisero, pagu prima de s'aprovatzione, s'Àula at dadu su via lìbera a un'emendamentu de su PD firmadu dae sos cussitzeris Gianfranco Ganau, Roberto Deriu e Walter Piscedda, chi permitit de mantènnere su vìnculu paesagìsticu in sa fasca de sos trechentos metros dae s'oru 'e mare in totu sos tretos ùmidos sena cussiderare sa zona urbanìstica de apartenèntzia. Custu cheret narrer chi in presèntzia de istànios e zonas ùmidas che a su Poetto in Casteddu ma peri in Terranova non si podet fraficare o fagher traballos de ricualificatzione a volumetria a saldo zero. Rispettu a sos numeros in aula a su centru destra li sunu mancaos sete votos. Una situatzione difitzile chi at fatu convocare a su presidente Solinas in intro 'e notu un'adobiu prima de su votu finale. Como però si jocat un'atera partia ca podet dare chi su guvernu impugnet sa leze. Diat pàrrere chi pro su duamiza e bintunu puru non si nde faveddet de torrare a pònnere in motu s'economia de sa Sardigna. A pustis de unu duamiza e binti orrorosu a pònnere in pistichinzu sunu sas mancàntzias istruturales de s'ìsula, de sas dificultades de sas impresas minores e mèdias a un'economia pagu vària, dae su pesu de su setore turìsticu ricetivu a su pore de traballadores precàrios e istagionales e a pustis impresas chin arriscu mannu de licuididade, su livellu artu de sas importatziones e sas esportatziones cuncentradas in su petrolìferu chi a sa sola balet s'otanta pro chentu de su setore. A lu narrer est sa CNA chi in un'istùdiu, chi in un'istùdiu at medidu sas cunsichèntzias econòmicas de sa crisi subra sas cumponentes de su pil regionale. Sos resurtados de sa chirca nana chi in su duamiza e bintunu s'economia regionale podet crèschere màssimu de s'unu pro chentu a fronte de una mèdia natzionale de su tres vìrgula duos pro chentu, Sos annos duamiza e binti, duamiza e bintunu pro s'economia sarda dian a poder èssere de sos pejus in Itàlia chin una menimada de su pil de s'oto vìrgula nove pro chentu rispetu a su duamiza e dechennoe. A dispetu de tres meses de istiu chi sun istados menzus de su chi s'isetaban pro more mescamente de su turismu natzionale e peri non picande in cunsideru àteros confinamentos generales chi diant poder pertocare totu s'Italia, pro su bienniu duamìgia e binti duamìgia e bintunu sa Sardigna presentat previsiones metzanas. Pro cussu, segundu su presidente de sa CNA Sardigna, Pierpaolo Piras, e su segretàriu Francesco Porcu, sa Regione depet apèrrere unu cunfrontu chin sas fortzas sociales, est un'ocasione de non pèrdere, ca bi sun sas oportunidades ligadas a sa programatzione comunitària nova pro sos sete annos dae su duamìgia e bintunu a su duamìgia e bintisete, e sos fundos de Next Generation EU. Sa trampa pro sos automobilistas italianos curret in sa rete, chin ofertas a prètzios ribassados meda fatos dae cumpannias de assicuratzione chi no esistin. Est su chi essit a campu dae su documentu ammaniadu dae s'Istitutu pro sa Vigilàntzia subra sas Assicuratziones chi at dadu a ischire, A s'Unione Natzionale Cunsumidores de Sardigna sos sitos internet irregulares iscopertos in su duamiza e binti sunt in totu duchentos barantunu. Unu tantu chi ghetat pore, iscrivet in una nota a Monica Satolli, presidente regionale de s'Unione Natzionale Cunsumidores de Sardigna, fintzas ca sunt aumentadas meda, chimbanta in su duamiza dechesete, chent'e tres in su duamiza e decheoto, Chent'e sessantotto in su duamiza e dechenove e duchentos barantunu in su duamiza e binti. A dolu mannu su datu de duchentos barantunu sitos irregulares non currispondet a sos sitos tancados ca, a s'istitutu, galu no l'ana dadu su podere de oscurare e tancare sos sitos irregulares chentza depper pedire a sa magistradura, unu podere ch'imbetzes at sa Consob, Unu bòdiu chi su legisladore diat dèpere prenare, sichit Mònica Satolli. Paris a un'àtera cosa pagu zusta, cussa de no aer minimadu sas santziones pro s'automobilista chi, in bona fide, zirat chentza assicurazione ca est rutu in sa trampa de sa politza frassa, distinghende lu dae chie imbetzes zirat ischinde lu de no aere s'assicurazione. Sa santzione prevìdia dae s'artìculu chentunobantatres comma duos de su Còdiche Istradale est semper